igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ewetara ụnụ ozi ọma nke ọdịnanị igbo nke site n'aka nwanne anyị nwoke a na-akpọ sunday okonkwo nke ji odogwu na epempe wee marụ odogwu na epempe bụ onye mmịata anam mana ọ nọ n'obodo okpuru a na-akpọ ihiala local government wee na-agbasa ozi ọma ọdịnanị igbo ya bụ nwa amadi adọọna ọtụtụ ụmụ okorobịa aka na ntị wee sị fa ranata ije a na-eje na ọ na-ebute ọtụtụ ndọghachi azụ n'ebe ụmụ nwoke nọ wee dọọ ha aka na ntị wee sị o nwere ọya a na-akpọ ọya mgbochi na-eme na ihe nwoke aha arụ ọrụ nke ọma a kpọrọ ya infertility wee sị na ya bụ ọya edebego ọtụtụ ezinụlọ eje eje ana ana wee mee ka ọ mara na ọgwụ ya dị na ugbu a na ọ- oge agaana nwoke na-anọ amụtaghị nwa nwaanyị na-anọ am- atụrụghị ime ọ kachasị ụmụ nwaanyị ndị afọ ha na-acha ọkụ ọ gwara ha kwe ha nkwa wee sị na a ga-enye ha ọgwụ a ga-aṅụ sọsọ abalị anọ naanị afọ ha jụrụ oyi dịka onye na-enwe ndọghachi azụ na azụmahịa ma onye ihe a na-eme aha gara ọfụma ọ na-ayọ biko na ụmụ ihe ndị a bụ obere mmehie ka ọ bụnyere ya na ịnapụta mmadụ n'otu mmiri ma ndị e ji eji n'otu dị iche iche ya bụ nwa amadi agaana mba kwuru mba ịkụzi ọdịnanị Igbo ịkụzi ndị mmadụ ihe e ji mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ eme afa m chief dr sunday okonkwo odogwu na epempe odogwu na epempe ka e ji mara obi onye ebee ka ị wụ sir abụ m onye mmịata anam ee i so na ndị na-eme ka omenala Igbo ghara ịna eziokwu arọ one ka ọ dị ka ị nọgo na ya bụ ife ebidoro m dibia mesibe ike na 2010 biri onwe m mgbe adị m obere abụ m obere nwata mere ebidoro mgbe biri onwe m mebe kedu ka dibia si were gị aka ka o si were m aka bụ na nnekwu nna m bụ nna my mother bụ alụsị a na-akpọ ọrịa na mmịata anam na-eme dibịa ya bụrụ ọkpara so ọmụmụ m siri ike eburu m 9 months na o wee ruo 11 months and mama m adịghị enwe sign asụ onye ya-amụ taa ma ọ mụọ echi o jezi isi iri nna ya nwa asụ onye bụ alụsị na ihe nke agbagwojuru ya anya okpufetezie just like eriri nga arụsị atọ okpufetezie n'ihu arụsị arụsị a dị ebe a ime emebie so mana arụsị be anyị na-enwe udu mmiri dịka ndị nka mmiri dị sị na amụzịa m n'iru arụsị ahụ arụ izizi a sara m bụ mmiri arụsị a ka e ku wee sa m arụ so anyị na-eso eso nna m ahụ dịka o kwuru ka mma mkpọrọ m edebe ego n'ihu arụsị mgbe ebu m nnekwu dada bugide wee buo ọ na-akwụ isi ego ahụ nwere ihe m ma ọ mgbe my mother bịara nwụọ na 2000 a kpọrọzịa mụ naba Bayelsa be ọkpara anyị e wee yaa ahụ good seven days eriya m nni ana m ekwu sọsọ na obi m dị ndụ o nwe ụnọ ọgwụ ndị ejefekwa na Bayelsa tinyere onye ara maka na-ekwu na m a na-akpọ m nwa nwere uche maka epere m mpe mana brain m karịrị m a na-akpọ m nwa nwere uche onye ara amụrụ m akwụsịba moto akwụchi ụzọ akwụsị akpọọ m afa nwa nwere uche a sị buchie m na village onye ọbụla dị shock maka o nwere ha mmadụ ata afọ a sị sọ ụmụnne m e wee buru m buchie n'ihu alụsị a n'ihu alụsị a ka a dọbara m m zee uzere tete ayarọ m arụ ruo up to today so ntụ akwesị nwa mma ee kedu side ụzọ i si eji ya bụ ọlụ enyere Igbo aka eji m enyere ndị mmadụ aka rinne ma ndị na-aya ọya ma ndị ihe na-esili ike ọ bụrụ ha na nke m ma-eme m jụọ ndị otu m ha kweta na m ma-eme ya ana m ejiri ego m gwọọrọ mmadụ ọgwụ so far m ma na m gwọọ ya na m ma-agwọta dịkwa ụmụaka na-ezi m ego bụ na onye a nwere ike ọ bụ na mkpa ji ya ọ sị gị hei na afịa ada agarọzi aga mana e nwere bịa ya eji mmiri so m bịa n'onwe m ama na m chụọlụ onye a aja na ọ ja-alụ ọlụ ewere m ego m chụọ ya m chụsịa ya na ọ na onye a kara inye m one naira onye a nwere ike nye m one million maka na ọ ma na m ji ego m chụọ ya because na m believe na m emeta nwe so eji m enyere ndị mmadụ aka kachasị ụmụ ọya a na-akpọ ma stroke ma onye ala m ma na o nwere ihe m ma ego ego na ya na ahịa eji m enyere ndị mmadụ aka mee ya ọ dị mma daalụ nne ee ọ dibịa ka ị na-eme ka ọlụ mmiri ka ị na-alụ dibịa zọlụ ụkwụ n'ọtụtụ ihe dị iche iche ma ịchụ aja ma ịlụ ọlụ ndị mmiri ma ịgwọ ọya a na-akpọkwa ha niile n'ọ bụ ọlụ dibịa so mana ọlụ mmiri dị ụzọ na o nwere nke ya eme m gbachaa afa ọ bụ na ọ bụrọ m nwaanyị alụ ya m sị onye a mba o nwere ọlụ mmiri wara ntị nọ nwaanyị alụ ya so m gbachaa ya m gwa onye a chọọ nwaanyị ji alụ ya na ọ bụrọ m nwaanyị alụ ya so ọ dependịrị nke bịara na jụọ m ndị otu alright daalụ rinne ee ị sị n'o lugo na eli ụmụazị gị ka i bidoro mebe ya and eh, oge i ji wee mebe ya pụta ife bụ 2010 daalụ rinne ee eh, kedu ihe dị iche na omenala na ọdịnala Igbo
ihe dị iche na omenala n'ọdịnala Igbo bụ na ọ ndị ụka mere ka ọ dị iche mbụ na ọ bụ ofu maka na omenala efere ya na ndị mbụ believe na ọ onye kwụbara aka ya ọtọ na-eme ihe ana chọrọ mgbe a ka ana dị ile nwee nsọ inwe nsọ a bụ na onye mebio ana egbuo ya mgbe a ka na-efekwa na ana mana kịta na ụka bịara nwere nwole nara anyị ụka debe ọ dịzị ka omenala igbo adịrọ mana ọ dịzị maka na ndị a na-eme pastọ pastọ ọbụla na-alụ ọlụ o nwerọ onye asị gị na kemgbe nne ji mụọ ya na ọ chụberọ aja ma ome omenala kama na ma jizi awọ eli anyị dibia ọbụla na nwere nsọ dibia ma ihe ọ na-eme maka anyị nwere anyị nwere aja ana n'eba ebe ana m aja ana a na anyị na-asọ ya karịa alụsị due to na i mebio ọ tụpụta gị so anyị nwere onwe anyị na eze alụsị anwa ibu ebu so mana ndị ụka na-eme ha bịa ha ewere anyị nwa debe n'iru ha bịa lụchara ha ọrụ ha ewerezi afa anyị ha anyị nwa ka e jizi eme preaching n'ụka so na ha pụtara n'ụdị na omenala na-anazi ana mana ọ da ana ana kama na ọ na ndị na-eme ya ụfọdụ jizi ya aghụghọ ụfọdụ bịa buruzie ego ụzọ ọ dịka ọ na-anazi ana daalụ rinne kedu ihe mere gị na mmụọ i ji kweta isi n'ụzọ a wee jere chukwu ozi ihe mere m ji kweta bụ na eri mgbe ahụ m pere mpe na ụfọdụ ihe dị iche iche emego m ụjọ a na-atụ m and akpụgo m na room gbachie ụzọ tete na room a gbachiri with the key from outside mgbe adada ma ụjọ ka m ji gbuo ya ọ na-eme mgbe m laba ụla enweta m onwe m ebe m na-egwu mmiri na mmiri ụtụtụ ndị jere ichu mmiri n'ọnụ ụtụtụ afụ m kpọlite m nke a otu so oge ada my grandfather na ya ntụ o si agwọ ndị mmadụ ka m ji kweta na ọ dị ile ntụ alụsị ya si egbu ndị mmadụ ka m ji kweta na ọ dị ile onye be m nsogbu na ọ bụla mee mere ya ụmụ onye ya bịa ebe a buru mkpa bịa ọ bụ na o jirọ ego nso ya na ma ya agwa ya onye ama nlu geeti ya ndị otu mechibe m nwanne ofuchi na ọ bụ na m agwọrọ onye a ntụ ha si kwu ha nwere ike gwọba m naanị so ike dị na ya m ji kweta na ya ezigbo ike dị na ya ọ bụrụ a sị gị nye nkụzi kedu ihe i nwere ike ịkụzi mba ụwa na omenala igbo ịmụ ihe m nwere ike ịkụziri ndị mmadụ na omenala igbo bụ na onye ọbụla na-eme omenala igbo kwụba aka ya ọtọ ọgbụ ya ma nke ya ị na-emere ya n'eziokwu ntụ ana si wee chọọ ọgbụ ga-ama n'aka gị and then m agwa ndị mmadụ sị onye chọ ife mmụọ ya na-efe weta obi ọcha emena ije ụka taa echi na-ego alụsị fesie ofu na ọ bụ ọ lụọlụ gị ọlụ ka ị malụ nke lụrụ ọlụ ihe m na-agwa ndị mmadụ bụ na ọ na-eme a bịa mmadụ asị na ndị ụwa na-achụgharị onye ọbụla kwụbara aka ọtọ na omenala o nwerọ ihe ndị ụwa ya emeta maka na mmụọ anyị na-efe ama nkwe just like onye nwere police dog ka m sụọ ya n'oyibo ị kpọrọ police dog na-apụ n'ala police dog gị ama nkwe ka mmadụ tie gị ihe ntụ a ka omenala igbo dị omenala igbo bụ mgbọrọgwụ na mkpa anyị a chukwu kere eke dị n'ala na nkume o nwere ụdị ebe paasị anụ anyị na-egbu ewu maọbụ ọkụkọ bụ alụsị ka anyị na-egbuli ya o soro na ọgwụ anyị gwọrọ na nkume dị ya ịrụ ọrụ so na nke ahụ bụ onye a dị emere ibe n'oriko na ezo o soro na omenala igbo o soro ka na dibịa ga-eji paasị mmadụ chụọ aja alright daalụ rinne ịgwọnyere ụmụazị ịkpasị anya gwọnyere ụmụazị omekome ọgwụ dịka igbu mma ọ ma mba igbo ọgwụ ọ ma mba o sokwa n'ihe unu ji ya kwado omenala igbo o soro na ya o nwere mgbe o so na ya onye ọbụla na-emekwu ya na amụgosi ụmụaka ahụ uru onye ahụ abịala nsị gị ka ya nwelichara onwe ya i gbuo ya maka ọ dịka n'abalị o nwenarịrị ebe obi ya na-aga so na o gbuzie ya ma ọ bụ na ọ bara o nwere ike o mee ya ọgwụ ahụ akpanye akpanye kwụsị ebe ọ bụ na ya nwere ya na-agba ya egbe na ọ ma mba ya kwere ejebe so na o soro na ya na ndị ọbụla na-eme na a na m asị ha sepụ aka na ihe a na-eme na akwụkwọ nsọ na-eme n'ala Igbo na ibula alụsị alụsị mmụ anya mmadụ gbaa gị egbe ọ ma mba maka alụsị anyị na-echekwaba gị so onye n'idoro dị ịgwọba ọgwụ nke iche gị iche so o soro na onye ọbụla na-eme ya sepụ aka alright daalụ rinne ee eh, ị sị na ị ma mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ rinne n'ume mụra ka ume gị anyị nwere ọfịa dị ebe a ka anyị gakanụ ka anyị gaanụ igbo ndị ọma na-ege ntị ee eh, anyị na nwanne anyị nwoke nọkwa ee eh, ka o gosi anyị ọ na-eme mmọnwụ ọ na-achụ ajọ mmụọ na-enyere ndị mmadụ aka mana ụbọchị taa anyị nọ n'obi ya ka ọ gwazie anyị mkpara akwụkwọ o ji enyegasịrị igbo aka o ji azọ ọrịa na ka o si kwado anyị amarọ ma ya nwụrụ anụ n'ọnụ ya nwanne anyị nwoke ee eh, ka anyị gbakọrịta ọchị n'ana ebe a kedụ mkpara akwụkwọ bụ ife a n'ana ebe na ife ọ na-arụ ogwuma ogwuma kedu ife ogwuma na-alụ ogwuma a na-eme na ọ bụrụ na ị bụ onye amụsụ na-enye nsogbu ị bịa be m gbachara gị afa ọ bụrụ na amụsụ na-enye nsogbu maybe nne gị ma nna gị ma nwanne gị mana mụ abụrọ the type maybe na m gwa gị ọ pụta okwu m sị gị na m ma gwa gị ihe eme ka i were anya gị fụọ onye ọ bụ i kute ogwuma tụọ ya n'anya kute mkpụrụ ose ọjị 7 taa ya nakpuo ụra adịchọọ na o nwere gị na ya kpakọrọ na ị nakpuo ụra ị ya-afụ onye a na-eme gị n'anya ntụ ya enwudekwa ya na ndụ ị chọọ inwude ya na ndụ egosi gị ahịhịa nke ya eme na ị nwekwara obi i mee ya i nwude onye a na i nwude ya ọ bata na room gị ọ ya afụ ụzọ ị ma ife ndị ajọ o nwe ndị na-aghọ buusu nwe ndị na-aghọ udene ịbịanụ abịa ata mmadụ amụsụ onye aghọlụ udene i je n'ebe o dina na ozu ya normal ozu ya body ya dị ebe a ọ spirit ya pụrụ ya of which na i je ebe ọ nọ ọ bụ na ime asịrị ya o yi edinegide ebe a na ebe a nwụrụ so na-efu anya ka a ghara ịbụ na mụ sị gị ị fụzie onye na-eme gị n'anya nke a bụ ofe n'elu ofe n'elu a bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ije ihe ị chọrọ ime travel maọbụ na o nwere occasion ị chọrọ ije maọbụ ị chọrọ ije akwamozu na village ọ dị gị ka o nwe ihe na-achụ gị maọbụ na obi esicharọ gị ike i nweta ihe họọ ya ahụ otu mmiri ya enwụọ ya nke fọrọ nke họtara ajịja dị ịta ya ata ọ bụrụ na ihe ya eme n'ụzọ ahụ ọ bụrụ na i bu moto moto ahụ kwụsị gị ebe dị ka na o nwe ndị na-eche gasị ị pụta na junction a ka agbagbuo gị mm. moto gị ama nlu junction ahụ ọ ya distract ndị a ka ndị afọ n'ụzọ ọ bụrụ na o nwere ya edebere gị eh, poison na occasion sị i ru occasion ya nwụọ ya ka ị e nwụọ moto gị maọbụ ihe ọbụla i ji akwụsịrị gị n'ụzọ ya mere na before i lu occasion ahụ ọbụla gbasago so ovenu na kanakpa ya ka ha mere nji nweta sie ya sụọ ya nke a nwe ife ọ na-alụ nke a bụ latụrụ
onye ndị ọkụ ọgbanje na-enye nsogbu ọgbanje nke nnu ala karịa ma mụta nwa ọtọ na ịya arụ ọ ihe a ka e ji esiri enyi ọgbanje ya eme na ha chọta ya n'abalị o nwere ndị na-akpọ ya dike ukwu mana ọkụ ọgbanje na-egbu ya bịa ha chọta ya n'abalị ha ma mfụ nwata ha akpalịcha hapụ o nwere nke a na-akpọ ngwụtọ na ọ na-adị ka ya wakpukwe side nwere akwụkwọ ya ka anyị gawa n'ọya ka ngwọtọ Ee, o nwere ndị na-akpọ ya enyi kwọ nwa okay ngwọtọ a na-abụ na onye ezigbo afọ ọ na-alụ mgbe ọbụla ma o jego lab ọbụla o nwere ya na-eme ọ na-asị ya na eriri afọ ya jikọrọ ejikọ na-egbu mgbe ọbụla o riri nri afọ afụbe ụfụ i nweta ihe a ka ya otu mkpụrụ ose ọjị saa afọ a na-alụ ga-akwụsị ozugbo nke a otu onye na-enwe ọ nọkata ume amapụ ya ihe ọdịdọ bịa ị nweta onye ahụ mgbe ahụ ụfụfụ na-apụta ya n'ọnụ ị maa ya ma mana ihe esi ntu a dọrọ ya n'akwụkwọ ya ntu a na-abụ otu dọbịa nke dị 7 maa ya ma tinye nwa obere mmiri tụnye onye ahụ n'imi ọ ya enweta onwe ya that moment okwunwere ka ọ bụrụ n'ime afịa ka o melie maọbụ n'ụlọ akwụkwọ ọ ya enweta onwe ya that moment onye ahụ chọzie ọgwụ ya agwa m ya ka e si nwee mee gwụọ that thing na-eme na data ihe ọda bụkwa mmụọ na-egwu ya no mgbe anyị ka na-agbanyere ya mmadụ ka e nwere ya mebi akara aka mmadụ
ọrịa daalụ rinne ee ị na-akọwara Igbo na ị na-enyekwa ọgwụ na-agwọ epilepsy n'olu ndị ọcha yes ihe ọdịdọ yes na-enyekwa ọgwụ afọ yes ee ị ma na mbụ Igbo na-agwọ ọrịa a na-akpọ kịtịkpa na ekpenta Igbo na-agwọ ya mana ọ dịzie ka ya bụ ọya adịghịzi kịta yes a na-ebole papata na-enwetazi enyi ule na stroke na stroke ebe akụnụ bugaziri ya ọ bụ anyị nwa ọ bụ bụrụ na anyị.
emee ya mmadụ ọ bụrụ ndị dibịa na-eme mmadụ bụ wayo ka ha na-egwu onye ọbụla na-eme ezigbo dibịa Okay, ama nkwe mee ya okay, o nwere ebe a na-akpọ Ụbahụezike na Ọkịja okay. ihe mụ na the man ji dị na mma bụ na ọ bịara sị m na nwanne ya kpakọsịgo ala ha niile edebere ha na-abụ n'ọsa ha na-abụ bụ nwoke kedu ihe ị chọrọ sị m na enyi ule nwanne keke ya m wee sị ya onye a bụ sọ ofu nwanne gị ndị chọrọ ime enyi ule na ana m eme ya 50,000 ọ gụọ ego nye m mgbe emechaa ya nye ya si ya na olu nyanwa ya ebu ụzọ wụfere ya before the thing adị ile ọ wụfere ya two days ụkwụ ya aza na achara ọ kpọọ m sị m na ụkwụ ya zakwara m sị ya ezira na ọsọ anyị na ọ ya enye gị ka ịfụ na ọ dị active one week agaa ọ sị na ya na-apụtazikwa iro m sị ya na ọ ka ịfụ ka pawa ya dị o megide ọ karịa ọ kpọọ m odogwu ya na-anwụ ka ya na nwe ya enwe nje bịa m wee sị ya yes na ọ ka ịfụ ya ị chọrọ ime nwanne gị na ọ testing ka m nyere gị ya ngwa werezie nke obere a mara ka ọ ya adị nwanne gị ahụ ọ bịa sị mma ya sị ya m bịa sị na mmemme ya sị ya mana ị ya agbara m ndụ weta aja ana ọ bụrụ alụsị m igbirikwa nwanne gị ahụ ọzọ ọ gbara m ndụ mee sị ya onye a mechara were 200,000 weta na be m mgbe a ka m bi ebe ya na alụpụtaba m ebe a were kene m sị m na m zọrọ ya na nwanne ya maka ọ sọ ha naabọ bụ nwoke naabọ so na ọ bụrụ na ha mara ụlọ na ọ na onye ọbụla bụ alụsị ama nkwe mee mmadụ anaghị ejide gị ọra daalụ rinne ee anyị na-ekene gị ụmụ ụwa na-anụ onu gị ee ka o si wee dị taa ka ị kọwaziere igbo ebumnobi gị ebe ụmụ igbo nọ na ka i si enyere ụmụazị ntakịrị aka nọ n'obodo anyị ebumnobi ebe igbo nọ bụ na m na-ayọ ndị igbo ka ha niile bụrụ ofu onye fụ nwanne ya ya amalụ isi ihe na-ewute m n'obodo a bụ na anyị nwa bụ ndị igbo na-atakasị onwe anyị ijegodo na soshal midia onye pastọ na ndị dibịa na-amụ ọkwa igbo igbo igbo malụ nwanne ya onye fụ nwanne ya malụ onye nwe ebe esi nyere nwanne ya aka bụ nke ọ ma na abụrọ ogbugbu nya nyere ya aka na igbo chief dr sunday okonkwo a ma na odogwu na pempe odogwu na pempe kedu ọfọ ị na-agọrọ ndị na-eso gị na ndị na-ekweta na ọgwụ gị na-adị ile ọfọ m na-agọrọ ndị na-eso m ndị na-ekweta na ọgwụ m na-adị ile bụ na ifele aya eme ha chukwu makwa na ọ da eme ha so ifele ama mmenata ha ihe m na-agwa bụ onye ọbụla soro ụzọ m ma ndị na-amụ ọrụ n'aka m na onye ọbụla so ụzọ m na ifele ama mme ha maka na ama m na chi m ama kwe ka ifele mee anyị niile daalụ rinne anyị kenere rinne daalụ